ala fɛ k'o kɛ cidenw ka sɔn hɛrɛma kan min ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasalam ale min nana adamaden kalan jogoɲumaya walada caman na ani yɛrɛminɛ walada caman adamaden tɛna lafiya dugukolo sanfɛ adamaden tɛ lafiya nɛnɛ dugukolo in sanfɛ adamaden tɛ hɛrɛ sɔrɔ dugukolo in sanfɛ adamaden tɛna hɛrɛ nɛnɛ dugukolo in sanfɛ tant que n'a ma tugu ala kira kɔ ala kira k'a sen ta yɔrɔ min na a y'a sen ta yen ala kira k'a sen bila yɔrɔ min na a y'a sen bila yen n'an bɛ fɛ ka lafiya ka sɔrɔ an ma tugu ala kira kɔ o ye nkalon de ye anw tɛ lafiya abada n'an ma tugu ala kira kɔ k'a ka fɔtaw lamɛn ka sɔn a taw ma k'a tanaw ye k'a to yen a hɛrɛ bɛ anw de kan n'o tɛ ala kira fatula sallallahu alayhi wa sallam a foyi tɛ se ala kira ma nka n'i k'a ye a tagala k'a kumakanw to anw bolo yan yasa an ka se ka lafiya sabu ala bɛ hinɛ anw na ka tɛmɛ an yɛrɛw kan o la an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini ala fɛ k'o kɛ nin cidenba in kan an bɛ dugawu kɛ a ka somɔgɔw ye an'a ka sahabaw olu minnu ka diinɛ lase anw ma ala kira taalen kɔfɛ sallallahu alayhi wa sallam olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri de k'a to anw ka diinɛ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ni sahaba ninnu ye an bɛ tila ka dugawu kɛ maa ɲuman minnu nana olu fana ka sahabaw ladege diinɛ baara la k'an fana kɛ diinɛ baarabagaw ye k'an kɛ diinɛ cɛbaw ani diinɛ musobaw minnu bɛ baara kɛ yaasa diinɛ in ka jɔ a sen kan para an bɛ ala deli ala k'an fara o cɛbaw ni o musobaw kan mun kama ni e k'i ka ɲɛnamaya kɛ ka taa ban e ma se k'i i jɔyɔrɔ bin bɔn ala ka diina jɔ sira kan nafa ma kɛ i ka bɔli la ala ka hakili ɲuman d'an ma an baden silamaw n'an bolo yɔrɔ la an ka walada bila yɔrɔ min na dɔgɔkun tɛmɛlen an bɛna an ka walada tɔ sinsin walada bilala yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ muso fɛɛrɛyabɔli ye cɛ kan jagoya ye ala y'o fɔ an ɲɛna kurana kɔnɔ masa min ka se kɔrɔtalen don wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf a ko maa min ta ye den ye maa min fana ni ale le ka den sɔrɔ aw ye muso min ka den sɔrɔ aw ye muso o den o ko olu balo an'o fɛɛrɛya bɔ ala y'o kɛ jagoya ye a cɛw kan k'a ka musow ladumuni dumuni min ka di a yɛrɛw ye k'a ka musow fɛɛrɛyabɔ fɛɛrɛyabɔ min ka di a yɛrɛw ye o fɛɛrɛyabɔ kɔnɔna la n baden silamɛw an ye dɔɔnin fɔ a la nka waati banna k'an to o yɔrɔ de la muso fɛɛrɛyabɔli ye cɛ kan diyagoya ye sabu muso ka lafiya sira ka fɛɛrɛyabɔ b'a la cɛ ka kan k'i janto o la se min b'i ye i ka kan k'i muso fɛɛrɛyabɔ ka bɛn o se ma nka fɛɛrɛyabɔ juman o le ye fini fini n'a bɛ kɛ sababu ye ka muso sutura k'a to so kɔnɔna la yen k'a sutura a bɔ waati kɛnɛma sabu muso ka sutura ye fila ye so kɔnɔ yɔrɔ ani kɛnɛma yɔrɔ n'a bɛ so kɔnɔ a ka kan ka fini minnu don olu fana bɛ tila ka taa tilayɔrɔ fila o fɔlɔ a bɛna masiri minnu don e ɲɛkɔrɔ yasa i bɛ se ka dagamu n'a filɛli ye o masiriw sanni ye cɛ kan diyagoya ye a yɛrɛ bɛna fini min don a yɛrɛ kan na a ka so kɔnɔna la yen k'a yɛrɛ sutura o fana sanni ye cɛ kan diyagoya ye n'a bɛna bɔ sisan fani min n'a ka kan ka o don k'a yɛrɛ sutura wali cɛw ma o fana sanni ye cɛ kan diyagoya ye muso ka fini ye saba de ye a bɛna min don a cɛ ɲakɔrɔ n'an b'a f'o ma ko masiri hakɛ t'o la o borokala bɛ kɛnɛma o a bɛna fani min don a cɛ ɲakɔrɔ disikolo bɛ kɛnɛma o a bɛna fini min don a cɛ ɲakɔrɔ a kɔfara bɛ kɛnɛma o a senkalaw bɛ kɛnɛma o baasi t'o la ala y'o daga muso ye k'a y'o kɛ yasa cɛ ka dagamu a yeli la cɛ ka dagamu sɔrɔ a filɛli la cɛ ka nisɔndiya a filɛli n'a yeliw la parce que ni cɛ ka a muso lajɛ nin lajɛ cogo la a bɛ lafiya a bɛ dagamu sɔrɔ a filanan muso yɛrɛ bɛna masiri min don so kɔnɔ a bɛna fini min don so kɔnɔ yasa ka a yɛrɛ sutura sigiɲɔgɔnw a n'a sinamusow a n'a a yɛrɛ denw o sutura o fini minnu ni muso b'a don so kɔnɔ ka sɔrɔ masiri t'a la o fana sanni ka di muso ma o ye cɛ ka jagoya ye ɔ a sabanan sisan ni cɛ caman balen don o ma ka sɔrɔ ala de k'a ɲini an fɛ o de ye ni muso k'a bɛ ɲɔri ta ka taa kɛnɛma a ka kan ka finiba min ta k'a ka finiw datugu ka a yɛrɛ datugu o finiw kɔnɔ wali cɛw kan'a ye ka ɲɛbɔ a fɛ o fini fana sanni ye cɛ kan jagoya ye ala ye finiba min jagoya muso kan muso kana bɔ fiyewu f'a y'o finiba eh, eh, bugubugu a yɛrɛ kan ka bɔ n'a ye o finiba sanni ye cɛ kan jagoya ye an ye fini kalite saba min fɔ ten nin bɛɛ sanni ye cɛ ka jagoya ye ɔ ni fini sanna fana k'a kala muso ɲɛnɛ modɛli la k'a kala cɛ ɲɛnɛ modɛli la o wari kana caya i ɲɛnɛ sabu fani min n'a valɛri ka bon fani min n'a masiri ka bon o fani kalansɔngɔ ka ca ka tɛmɛ fani min ni a masiri man bon n'i bɛ fɛ ka fini kalan kɔfara bɛ muso kɔfara bɛ ye min na so kɔnɔ yen a disikolo bɛ ye min na so kɔnɔ a senkalaw bɛ ye min na so kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka fini kalan ka don muso kan na fini min ni wo b'a fan bɛɛ la so kɔnɔ yɔrɔ la yen o ye muso ka so kɔnɔ fani a bɛ min don a cɛ ɲɛ kɔrɔ o finiw kalanni sɔngɔ ka ca tailleur bolo ka tɛmɛ fini kan a bɛ min don ka bɔ n'a ye sabu a bɛna fini min don ka bɔ n'a ye o ye finiba de ye a bɛ min kɛ k'a ka masiriw datugu n'a ye o kɔnɔna la muso bɛna sumani min don o fana bɛ dɔ fara muso ka cɛɲa kan muso bɛna chaîne min don a kan na o fana bɛ dɔ fara muso ka cɛɲa kan muso bɛna eh, baya min siri a cɛma o fana bɛ dɔ fara muso ka cɛɲa kan muso bɛna kale min d'a ɲa na a bɛna tatouage min d'a ɲa na a bɛna biriyanti min d'a da a dawolo la yaasa k'ele kunbɛ kunbɛ cogo ɲuman na i ka se ka nisɔndiya i ka se ka lafiya i ka se ka dagamu sɔrɔ a yeli la nin bɛɛ lajɛlen o ye jagoya ye cɛ kan a y'o lase muso ma ni muso ka min bɔ a yɛrɛ la k'o san cɛ ladon kosɔn baraka ɲini kosɔn a denw ye fa biha wa ni'ma an bɛ musow lasu o fana na a kana a bɛɛ to cɛ ma hali n'a sɔrɔ ala ye nin bɛɛ jagoya cɛ de kan nka a kana a bɛɛ to cɛ bolo bali a ye a bolo don cɛw kɔkɔrɔ k'o dɛmɛ sabu ɲɛnamaya bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i m'i cɛ dɛmɛ tuma dɔ la a bɛna dɛsɛ dɛmɛ lo nka jagoya tɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma muso ka masiri juma de ma jagoya cɛ kan muso ka fini juma de ma jagoya cɛ kan n'an m'o fɔ ka nɔgɔ bɔ a la o de ye sangawuri ye sangawuri o ma fɔ a la o tɛ jagoya ye cɛ kan ni cɛ k'a san fa biha wa ni'ma ni cɛ m'a san fana jalakili t'a ma foyi t'a ma sabu sangawuri n'a ma sangawuri ko filɛ an ka dunya laban in na a kɛra fitinaba de ye fitina min kɛra sababu ye ka dɔw ka furu ci bɔgɔbɔgɔbɔgɔbɔgɔ sabu muso dɔw tɛ kumana o cɛw fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye sangawuri ko sangawuri in don tɛna ban ne badenmaw don o don an denmusow de bɛ furu la don o don an bɛ kɔɲɔya de la don o don an bɛ denguli de la n'a fɔra ko ka sangawuri tigɛ nin bɛɛ la an bɛ taa min mada silamɛw a laban yɛrɛ bɛna kɛ musow tɛna foyi kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo n'a kɛra sangawuriko ye musow tɛna u ka wari don foyi la ɲɛnamaya in kɔnɔ fo n'a kɛra sangawuri ye sabu ale fɛ denguli min dɔgɔdala ni a m'o sangawuri don a kan na ale fɛ o ye lebu de ye kɔɲɔkoya min dɔgɔdala kabila bolo quartier bolo sinji siraw kan teri siraw kan sangawuri min fɔla n'ale m'o sɔrɔ k'o don a kan na ale fɛ o ye lebu de ye balimamuso lebu t'o ye o sangawuri min filɛ nin ye musow aw ye k'o doni fu sogolon k'o ɲun aw kunna ala m'a ɲini aw fɛ wa a fana tɛ jagoya cɛ kan k'a ye sangawuri san ka di muso ma amadu silamaw n'an ko silamaya ka muso ka fɛɛrɛyabɔ jagoya cɛ kan sangawuri t'a la bi sangawuri t'a la sini hali sinikɛnɛ sangawuri tɛna k'a la an ye sangawuri ko ye an y'a minɛ hakili la cɛw a kana sigi ka musow lajɛ sangawuri ko in na dɛrɛ cɛ ka kan ka pression la ka muso bisi kosɛbɛ fo ka sangawuri ko in miiriya bɔ a kun na nafa jumɛn de b'an ka sangawuri ninnu na yɛrɛyira kɔ nafa jumɛn de b'an ka sangawuri ninnu na n'i m'a kɛ mɔgɔw bɛna a fɔ nafa jumɛn de bɛ an ka sangawuri ninnu na ni n m'a kɛ n bɛna lebu an ka janto a la kosɛbɛ mada silamɛ o la an y'a lɔn k'a fɔ o sangawuri min filɛ nin ye masiri lo ala ye muso ɲamariya k'a jagoya muso kan ko a ye masiri min dogo n'a bɛna bɔ kɛnɛ ma sabu n'i ka sangawuri kalan ka don i kan na est ce que a ka di i ye k'a fɔ i y'o sangawuri dogo wa muso jumɛn de b'a ka sangawuri kalan k'a dogo k'a don finiba kɔrɔ k'a dogo mɔgɔ kana a ye mais sangawuri yɛrɛ t'o ɲini i fɛ o n ko sangawuri b'a ɲini i fɛ de ko i y'a yira mɔgɔw la parce que a bɛnkan lo k'a fɔ nin denguli in na an jɛna ka fini min tigɛ a filɛ nin ye nin kɔɲɔkoya in na an jɛna ka fini min tigɛ a filɛ nin ye sangawuri yɛrɛ b'o de fɔla a yɛrɛ ma sangawuri tɔgɔ de y'o ye an jɛna ka fini min tigɛ ne ta filɛ nin ye kɛnɛ kan ne k'e e ta dogo est ce que sangawuri yɛrɛ a dabɔl'o kama wa o la muso ye o masiri la kɛnɛ kan silamɛya y'o haramuya muso kan pele pele pele pele n balimamuso e bɛ kan k'o sangawuri min la kɛnɛ kan silamɛya ko de k'i y'o de dogo o de ye masiri ye silamɛya ko n'i bɛna bɔ kɛnɛ ma k'i ye masiri min dogo muso si de tɛ muso si tɛ yen min bɛ sangawuri kala ko n b'a kalanna n cɛ kama ayi a bɛ kalanna kɛnɛma mɔgɔw de kama o la an b'an janto nin sangawuri n'a ɲɔgɔnna na ala ko kurana kɔnɔ masa min ka se kɔrɔtalen don wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin ko musow kana o ka masiriw da kɛnɛ kan fo ala ye sira di muso ma k'a ye masiri da kɛnɛ kan cɛ minnu ye o masiri dɔ ye i ka bazan risi masiri don i ka satɛn burode masiri don i ka wolandɛ masiri don cɛ minnu ka kan k'o masiri y'i kan na ala ye o cɛw jate suratu nuuru kɔnɔ n'a bɔla o cɛw la sa cɛ o cɛ n'u ɲɛ dala e ka masiri kan an ye masiri minnu kofɔ balimamuso i bɛ kunko sɔrɔ lahara don n'a sɔrɔ cɛ se b'a la cɛ fana bɛ kunko sɔrɔ lahara don n'i y'a ye muso ka sangawuli ka fanga sɔrɔ sabu cɛw de ma i mako don musow ka sangawuli ko la ni sangawuli daminɛna f'i muso ɲɛna a man di n ye wa n t'a la n'a daminɛna f'i muso ɲɛna a man di n ye wa n t'a la n ya dɔrɔmɛ tɛ don a la wa a man di n ye a yira muso la k'a fɔ sangawuli in tɛ an ka diina dɔ ye sangawuli bɛ tagala bolo min kan bi n baden alisilamɛw an ka diina dɔ tɛ wa a yɛrɛ fana ma ɲini cɛ fɛ k'a ye sangawuli tigɛ ka d'a muso ma sabu sangawuli bɛ tagala bolo min kan a bɛ bɔla alabato kɔnɔ a bɛ tagala sitana labatoli de kɔnɔ denkunli bɛɛ sangawuli kɔɲɔkoya bɛɛ sangawuli a kɔɲɔko yɛrɛ dɔw bɛ yen dɔw bɛ sangawuli kalite saba de tigɛ muso bɛ lasigi don min na o n'a sangawuli kɔɲɔ bɛ kɛ don min na o n'a sangawuri o bɛna muso labɔ lon min na o n'a sangawuri wa sangawuri ninnu dɔw bɛ n'a da fɔl'i ɲɛna n baden i bɛ kasi ɲɛji la musow ka wari bɛɛ de bɛ taa sangawuri la o sangawuri in kosɔn musow tɛ saraka bɔla bilen u ka duw kɔnɔ cɛ ka malobɔrɔ bɛ ban cɛ min n'a sɛgɛlen don wa a tɔɔrɔlen don wa a ɲaninen don muso ɲɛ b'a la nka fiyewu tanke n'ale ma sangawuri in don a kan na a tɛ lafiya ala ka hakili ɲuman d'a ma n badenw an b'an janto nin yɔrɔ la kosɛbɛ balimamuso hakili sɔrɔ k'a lɔn k'a fɔ ala k'i gbɛn ka bɔ masiri dali ma kɛnɛ kan masiri min ni walicɛw man kan k'a ye e bɛ se ka ala sɔsɔ cogoya di ni masiri ye masiri min ala k'a f'i ɲɛna kurana kɔnɔ ko haramu no n'o y'i ka masiriw ye i bɛ bɔla ni masiri min ye kɛnɛma i ka sumadi masiri lo walicɛw man kan k'a ye i kan na sɛni masiri lo walicɛw man kan k'a ye kale i ɲana masiri lo walicɛw man kan k'a ye tatouage i ɲana i bolo kan i sen na masiri lo walicɛw man kan k'a ye parfum wusunan kasa dumanw masiri lo cɛw walicɛw nun kasa man kan ka don a la balimamuso i bɛ ala sɔsɔ ka sabati o ala sɔsɔ kan cogoya di ka sɔrɔ i dalen lo a la k'a fɔ don dɔ la i bɛna bɔ dunya kɔnɔ ka taa la dugu jukɔrɔ bon na n'an k'o ma ko kaburu i kelen le bɛna to yen i bɛna taa k'i ka masiri in bɛɛ to yan i ka sangawuri kɛmɛ ni mugan ni tan i bɛna taa k'a bɛɛ to yan i ka wolandɛ dakabanaw i ka satɛn borodew i ka bazan risiw i ka sɛniw sanu sɛninamaw sumadi sanunamaw i bɛna taa ka nin bɛɛ to i kɔfɛ yan i ka ala sɔsɔ ni o min ye i lankolon tan ni fila bɛna taa ala sɔrɔ kaburu kɔnɔ i bɛ taa ka nin bɛɛ to i kɔ yan kama n badenw an ye an janto nin yɔrɔ la kosɛbɛ o la an bɛ min fɔ an ka walanda kɔnɔ sangawuri sanni k'a di cɛ muso ma o tɛ cɛ kan diyagoya ye ne balimamuso a lɔn k'a fɔ i bɛna cɛsiri min kɛ yasa ka gɛlɛya ta ka bɔ cɛ kan ala kira k'o fɔ sallallahu alayhi wa sallam man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi fi dunya wal akhirah ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min ka gɛlɛya ta ka bɔ gɛlɛyabagatɔ dɔ kan ala fana bɛ nɔgɔya bunda dayɛlɛ e ye dunya kɔnɔ ani kiyama muso bɛna gɛlɛya ta ka bɔ gɛlɛyabagatɔ min kan o juman le ka bon a bolo ka tɛmɛ a furucɛ kan k'i furucɛ to gɛlɛya la waati tɛmɛnlenw na a tun bɛ malo bɔrɔ san se tun b'a ye a tun bɛ kaba bɔrɔ san se tun b'a ye ni kuran fakitiri nana a tɛ sara mɔgɔ la ji fakitiri bɛna a tɛ sara mɔgɔ la sabu silamɛya y'o kɛ ale kunna doni de ye nka bi kow ɲagamina balo siraw gɛlɛyala feerew tɛ marché la bilen i ka kan k'i bolo di cɛ kɔrɔ k'a dɛmɛ furu gasi sigi kosɔn i ka kan ka i furucɛ dɛmɛ yasa diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya ma cogoya min na nka n'ele ka hami tɛ dɔwɛrɛ ye sangawuli kɔ ele bɛ jɔrɔla o de la e bɛ siranna o de ɲɛ k'a sɔrɔ i cɛ bɛ yɔli yɔli la a dɛsɛlen don kɔngɔ bɛ ɲini ka don aw ka so kɔnɔ o bɛ fɛ ka kuran tigɛ o bɛ fɛ ka ji tigɛ nka e muso b'i ɲɛ tugu bɛɛ kan ka t'i ka wari ta k'o don sangawuli de la a lɔn k'a fɔ i k'i cɛ sutura i ka hɛrɛ kɛ i cɛ ye silamɛya k'o de ɲini i fɛ n'i b'o baraji lɔn balimamuso i tɛ tulon k'a la hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma o la baden silamɛw silamɛya ka min fɔ nin fan fɛ o de ye an tɛna don o walawalali tɔ la fo an bɛ kɔ segin kɔfɛ dɔɔnin an kumatɔ la cɛ ka kan ka depansi min kɛ muso la a ka balo a n'a ka negelaw an kumatɔ la o kan an ɲinana kɔrɔfɔ fitinin dɔ kɔ o kama an bɛ fɛ ka kɔ segin o kan ka sɔrɔ ka an ka walanda tɔ tiimɛ o ye juman ye an y'a yira an ka kuma daminɛ na k'a fɔ cɛ ka kan ka jɔ n'a ka muso furumuso cɛ ka kan ka jɔ n'a ka musaka bɛɛ ye fɛn fɛn n'o bɛ kɛ depansi ye cɛ ka kan ka lɔ n'o bɛɛ ye fɛn o fɛn fana n'o bɛ muso lafiya so kɔnɔ yɔrɔ la n'o bɛ muso lafiya a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o bɛ muso lafiya k'a ya musoya to a bolo ala y'o bɛɛ kɛ doni de ye k'a ɲun cɛ kɔnɔ nka muso ka ɲɛnamaya dɔ bɛ yen cɛ caman de mako t'o yɔrɔ la an bɛ fɛ ka kuma o de kan o ye juman ye cɛ caman de bɛ yen ni muso ka kɔnɔ ta aa ale ka sira foyi tɛ muso la tuma min n'a ka kɔnɔ ta aa o cɛw fana bɛ yen dɛ ni muso ka kɔnɔ ta la hawla wala quwwata illa billah muso bɛ kɔnɔ ta dusukasi la ka taa jigi dusukasi la muso kɔnɔma muso lasiritɔ ni muso gansanw tɛ kelen ye muso lasiritɔ mako bɛ cɛ ka dusu saalon na muso lasiritɔ mako bɛ cɛ ka baro dumanw na muso lasiritɔ mako bɛ cɛ la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na muso lasiritɔ mako bɛ cɛ la a k'a kun ta k'a la sen kan muso lasiritɔ mako b'a cɛ la k'a fariw digidigi k'a mase muso lasiritɔ mako bɛ cɛ la ka k'a kɛrɛfɛ ka baro dumanniw kɛ n'a ye ka tulonkɛ misɛnninw bila a la ka dususuma kumaw fɔ a ɲɛna sabu muso lasiritɔ ka kɛlɛ sɔrɔ man di waati bɛɛ a dusukasilen don o dusukasi fura o bɛ jɔn de bolo o de ye cɛ ye nka tuma min na ni muso ka kɔnɔ ta o de ye e ka dusukasi wagati ye tuma min na ni muso ka kɔnɔ ta o de ye ele ka cɛ bɔ ye muso la o wagati la n balimacɛ yala i y'a dɔn k'a fɔ muso lasiritɔ ka depansi a fitinin n'a belebele ala y'o kɛ diyagoya de ye cɛ kunna sabu kɔnɔ in tala e de ye den in bɛna sɔrɔ e de ye cɛ ka kan k'i janto muso lasiritɔ la kabini muso lɔla a kɛra mɔgɔ tɔ de ye mɔgɔ tɔw bɛ se ka dumuni min kɛ ale tɛ se k'o kɛ waati bɛɛ a fari gbalen don kalo o kalo f'a ka taa dɔgɔtɔrɔso la o dɔgɔtɔrɔso wari a bɛ na ni ɔridinasi min ye o wari aa cɛ caman mago t'o la dɛ kalo fila bɛ la ɲɔgɔn kan kalo saba bɛ ɲɔgɔn kan kalo naani bɛ da ɲɔgɔn kan muso ka ɔridinasi dalen don a ma san hali a yɛrɛ bɛ taa consultation na ni wari min o tɛ d'a ma a dɔw yɛrɛ bɛ a bɛ transport min ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la o tɛ d'a ma cɛ mago tɛ nin si la a dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n m'i ci k'i ye kɔnɔ ta la hawla wala quwwata illa billah cɛw an sabari an ye nin bɔ an ka doni na muso lasiritɔ i ka kan ka gɛrɛ a la k'i janto a ka negelaw la ee sabu muso lasiritɔ ye miyɛtɔnin de ye i janto a ka negelaw la mɔgɔ tɔw bɛ fɛn min dumuna a tɛ se k'a domu i janto a ka gɛrɛɲɔgɔnya la a mako b'i la a mako b'i la i y'a digidigi a mako b'i la i y'a mase a mako b'i la i y'a kun ta k'a la i sen kan a mako b'i la i ye baro dumanniw kɛ n'a ye a mako b'i la i ye kado i y'a sama kado misɛnninw na fɛn minnu tun ka d'a ye ka kɔrɔ a ka negela misɛnninw i janto o la i y'o k'a ye n balimacɛ i ye tulon kɛ n'a ye i ye to k'i senna yaala n'a ye sɔn muso lasiritɔ fana mago b'o la n'i nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la i bɛ bɔ a bɛ yaala dɔɔni dɔɔni bɔlɔn fɛ a bɛ yaala dɔɔni dɔɔni k'a dɛmɛ a b'a ka furaw ta cogoya min na k'a nɛgɛn a bɛ se ka dumuni kɛ cogoya min na ka fara a kan a ka kɔnɔmaya wagati la muso lasiritɔ bɛɛ mako b'o la n balimacɛ aa cɛ caman bɛ yen o mako tɛ nin yɔrɔ la dɛrɛ ni muso ka kɔnɔ ta a ka sira t'a fɛ a mako t'a la a t'a ka kuma lamɛn a tɛ baro kɛ n'a ye a ka furaw a mako t'o la a ka negelaw a mako t'o la balimacɛ n'i tagala o tagabolo la a dɔn k'a fɔ ala dimina i kɔrɔ mun kama muso bɛ sɛgɛn min sɔrɔ kɔnɔmaya kɔnɔna la o duguni tɛ maa si la hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma o kama cɛ hakilima bɛ baro kɛ ni muso ye a ka kɔnɔmaya wagati la mun de ka d'i ye sisan mun de ka d'i ye i bɛ mun de fɛ cɛ hakilima bɛ o baro kɛ ni muso ye yaasa ni kibaruya dil'a ma k'a fɔ k'a muso ka a yɛrɛ sɔrɔ dencɛ la walima denmuso la a bɛ sin k'o fɛn labɛn a kɛla dɔgɔtɔrɔso de ye a kɛla so kɔnɔ yɔrɔ de ye ka taa muso la nisɔndiya n'o ye o y'an ka diinɛ taabolo dɔ ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam tahadu tahabu ko a ye kado di ɲɔgɔn ma n'o kɛla a cɛla kanu bɛ sabati muso bɛ kado fɛ yɔrɔ min na ni o kado ka d'a ye kosɛbɛ o de ye tumana min na n'ale jigila jiginni kura a barala k'a cɛ ye cɛ jɔlen ye a ɲakɔrɔ ka na shɛni d'a ma shɛni min ka d'a ye ka na sumani d'a ma sumani min ka d'a ye

hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma o la an badenw an k'an janto nin yɔrɔ la kosɛbɛ an bɛna taga hakɛ min na o ye silamɛya ye fɛn min jagoya cɛ kan k'a y'a kɛ muso ye taalimuha diinuha wa ta'dibuha yajibu ala zawj an yakuma bi taalimi zawjatihi

nin bɛɛ ye doni de cɛ kunna sabu lahara don ni defo dɔ sɔrɔla muso ka ala bato la ni fiɲɛ dɔ yela muso ka bato la cɛ de bɛ ɲininka a la balimaw an b'an janto nin yɔrɔ la kosɛbɛ ka muso kalan a ka diinɛ la o ye jagoya ye cɛ bɛɛ kan muso furula i ma a tɛ fatiya lɔn a furula i ma a tɛ seli kɛ cogoya lɔn a furula i ma a tɛ jɛnɛba ko cogoya lɔn a furula i ma a tɛ tahiya lɔn a furula i ma a tɛ kabila ni baada lɔn a furula e ma a tɛ selisura tɔw dɔn n'i birila i bɛ min fɔ a t'o dɔn n'i k'i ten biri duguma n'o ye sujuru ye min bɛ fɔ a t'o lɔn ni seli ɲagamina a bɛ dilan cogoya min na a t'o lɔn sabu bɛɛ b'an fɛ yan badi alisilamɛw musoden bɛ wuli a ka musodenya kɔnɔna la k'a yɛrɛ ye feere de la wa a bɛ a ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ feere la ka na a ka sungurunya bɛɛ kɛ feere la a bɛ t'o yɔli yɔli de la fo ka taa furu cɛ ma a tɛ fatiya lɔn a tɛ seli kɛ cogoya lɔn a tɛ jɛnɛba ko lɔn a tɛ tahiya dɔn a tɛ silamɛya diina foyi lɔn badi alisilamɛw a kulukutu o bɛ ta ka di e ma ten n'o kɛla doni de sigila i kunna dɛ n balimacɛ i ka kan ka muso kalan k'a kalan a ka diina la o kama kabini sisan n'i tagala so kɔnɔ muso sigi a ye fatiya kalan n'a ka da ja cogo o cogo a fɔ ɔn fatiya kalan n b'a lamɛn ɛɛ muso caman bɛ seli la baden silamɛw fatiya dafalen tɛ dɛ al fatiya ye aya wolonwula de ye a dɔw bɛ fatiya kalan ka kɛ aya saba walima aya naani a bɛ seli la n'o de ye jaa a ka seli tɛ minɛ na la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ala kira ko sallallahu alaihi wasallam seli tɛ mɔgɔ ye maa min ma fatiya kalan seli la mais ele muso bɛ seli la su ani tile a tɛ fatiya kalan na mun kama a t'a dɔn walima n'a b'a dɔn a b'a bɛɛ ɲagamina

ka muso kalan diinɛ la facɛw m'o kɛ o kunnadoni ye cɛw m'o kɛ o kunnadoni ye muso yɛrɛ de cɛsirilen bɛ bi ka yala an ka karamɔgɔ musow da la u k'o kalan diinɛ taabolo la aa o ye ko ɲumanba ye dɛ an ba minnu bɛ nin dugu in kɔnɔ yan n'o kɛlen bɛ ka musow ka kalanbulon sigi o ka kin bɛɛ la o bɛ kan ka musow kalan u ka diinɛ taabolo la o bɛ kan ka musow kalan u ka seliw la o bɛ kan ka musow kalan eh, u ka silamɛya la aa n cɛw a ye nin muso ninnu encouragé dɛrɛ walahi o kɛlen bɛ ka doniba de ta ka bɔ aw kunna sabu ni ele muso minɛna lahara don ko a tun bɛ seli kɛla nka seli ma dafa ni muso minɛna o kama k'a yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ n balimacɛ muso tɛ taa i kɔ dɛ i ni muso bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama kɔnɔ o la an ka kuma bɛ muso ka ko de kan n'o tɛ ka muso kalan diinɛ la ka denw kalan silamɛya la ka muso kalan seli la ka denw kalan seli la o ye diyagoya de ye fa bɛɛ kan nka komi muso a dila e ma n'a dila e ma don min na a hakɛ bɔla a fa kan o don e de bɛ ɲininka a ka ko bɛɛ la o la i ka kan ka muso kalan a ka diinɛ la mun kama ni muso ka diinɛ lɔn problème caman bɛ an ka furu kɔnɔ o bɛ ban muso ka diinɛ lɔnbaliya de nana ni cɛw bonyabaliya ye n'o tɛ muso fɛn fɛn k'a ka diinɛ lɔn k'a lɔn fɛn min bɛ cɛ bonya na fɛn min bɛ cɛ ladon la fɛn min bɛ cɛ sutura la diinɛ de b'o fɔ mɔgɔ ɲɛna o n'ele tɛ diinɛ lɔn fɛn min ye cɛ bonya ye i t'o dɔn fɛn min ye cɛ sutura ye i t'o dɔn fɛn min ye ka cɛ dɛmɛ n'a dɛsɛla i t'o dɔn diinɛ de bɛ muso kalan nin tagabolo ninnu na o la an ye muso kalan diinɛ la a hɛrɛ bɛ kɔsegin an yɛrɛw de ma n'i ka muso kalan diinɛ la a yɛrɛ bɛ hijabu t'a yɛrɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ a ye mais n'i m'a kalan diinɛ la ne ko i b'a karaba ka hijabu bila a kan na fanga la ka sɔrɔ ale ma hijabu valeur lɔn nafa bɛ hijabu la a t'o lɔn jɔn de ko an ye hijabu ta a fɔla kuranna kɔnɔ yɔrɔ juma a t'o lɔn a fɔla hadisa kɔnɔ yɔrɔ juma a t'o lɔn musoba minnu tɛmɛna olu ka ɲɛnamaya kɛla cogoya min na a tɛ foyi lɔn o la aa ne baden silamɛw hijabu tali bɛ gɛlɛya a ma dɛrɛ nka ni muso yɛrɛ k'a kalan kuranna kɔnɔ ko ala de ko ten muso yɛrɛ de k'a kalan hadisaw kɔnɔ ko ala kira de ko ten muso k'a kalan ayisa ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko ayisa ka hijabu ta maimuna ka hijabu ta sauda ka hijabu ta ni muso yɛrɛ k'o kalan diina kɔnɔ a yɛrɛ ye balimacɛ a tɛna tulonkɛ hijabu la a tɛna tulonkɛ ele bonya na a tɛna tulonkɛ ele ka sutura la a tɛna tulonkɛ e ka dɛmɛ na tuma na min na n'i dɛsɛla nka kunfiya de b'an musow kan o tɛ diina lɔn o de nana ni porobilɛmu caya ye o la n'an tun ka musow kalan diina la n'an tun ka musow kalan sariya la n'an tun ka musow kalan silamɛya la n'an tun ka musow kalan cɛ bonya na n'an tun ka cɛ bonya valɛri fɔ musow ɲɛna ka cɛ sutura valɛri fɔ musow ɲɛna ka cɛ ladon valɛri fɔ musow ɲɛna bilahi foyi tɛ bonya a bolo a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ cɛ sutura kan ka tɛmɛ cɛ ladon kan ka tɛmɛ cɛ minɛ ko ɲuman kan nka ala kira ko salalahu alayihi wasalam muso tɛna foyi kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ min baraji ka bon muso tɛna foyi kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ min b'a ladon arijinɛ kɔnɔ joona ka tɛmɛ cɛ ladon kan f'ala kira k'a fɔ hadisa dɔ la ko n'ale tun bɛna mɔgɔ ɲamariya k'a ye sujudu bɛ mɔgɔ ye k'ale tun bɛ muso ɲamariya k'a ye sujudu b'a cɛ ye mɛ komi a tɛ bɛn an ka diina kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ dɔ ye sujudu bɛ mɔgɔ dɔ ye o kama ala kira salalahu alayihi wasalam a ma muso ɲamariya n'o tɛ ko n'a tun bɛ bɛn k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka sujudu bɛ mɔgɔ dɔ ye n'o sira tun dayɛlɛlen don silamɛya kɔnɔ k'ale tun bɛn'a fɔ muso ɲɛna k'a ye sujudu b'a cɛ ye silamɛya de bɛ cɛ valɛri yira muso la silamɛya de bɛ cɛ ka bonya fɔ muso ɲɛna silamɛya de bɛ cɛ danbe fɔ muso ɲɛna silamɛya de bɛ muso karaba k'a ye baaradenya kɛ cɛ ye silamɛya de bɛ muso karaba k'a ye suulu cɛ ye k'a ye majigi cɛ ye k'a ye to cɛ kɔ k'a ye sɔn cɛ ka fɔtaw ma k'a ye cɛ sutura k'a ye cɛ dɛmɛ ni gɛlɛya nana nka ni muso tɛ diina lɔn a bɛ a mako don a ka sangaburuw de la ka sɔrɔ kɔngɔ bɛ ɲini ka cɛ faga gɛlɛya bɛ ɲini ka cɛ faga wari min b'a bolo a kan ka wari in ta k'a di cɛ ma ko cɛ baara kɛ n'a ye hali ni n b'a juru don i la nka muso bɛ a ka wariw don a ka sangawuriw la sangawuri min nafa foyi t'a la fo n'a kɛra yɛrɛ yira ye sangawuri min nafa foyi t'a la fo n'a kɛra bɛɛ b'a don la n fana b'a don sangawuri min nafa foyi t'a la n'i m'a don mɔgɔ bɛna a fɔ n'i m'a don mɔgɔw bɛna kɛ nafa foyi tɛ sangawuli la nin kɔ muso bɛ sɔn k'a ka wariba ta k'a don sangawuli la ka sɔrɔ gɛlɛya bɛ cɛ kan ka sɔrɔ yanni sɔɔni kuran bɛna tigɛ yanni sɔɔni ji bɛna tigɛ yanni sɔɔni u bɛn'o gɛn ka bɔ luwanze la u bɛn'o gɛn ka bɔ o ka so kɔnɔ muso bɛ nin bɛɛ dɔn nka a sabatinin bɛ a ka sangawuliko de kan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun n'an tun ka muso kalan diinɛ la an tun bɛ bɔ nin joso jasa kɔnɔ o kama cɛ kan ka muso kalan a ka diinɛ la cɛ kan ka sigi n'a muso ye ka diinɛ baro kɛ cɛ caman bɛ yen san bɛ ɲini ka taa ban i t'a n'a muso sigilen baro la kuma tɛ k'o bɛ kuma na diinɛ baro de la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muso ka karamɔgɔ fɔlɔ o de y'a cɛ ye ɔ ni cɛ nan'a ye k'a fɔ ale tɛ sigi ale ka baara ka ca a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta mɔgɔ min b'a muso kalan nka alhamdulillah o musobaw b'an bolo bi buwake fan bɛɛ minnu kɛlen bɛ k'u ka ɲɛnamaya saraka ka musow kalan k'u bɔ dibi la k'u bɔ fili la aa n'o tɛ an muso bɛ dibi la dɛ an muso bɛ fili la dɛ fɛn fɛn ni ala kɛra ka muso danga n'a kɛli bɛ kɛ sababu ye ka muso danga o de ye muso ka baara ye parce que o t'a lɔn k'a fɔ n'ala kɛra k'i gɛn ka bɔ fɛn min ma ka tila ka danga don a nɔfɛ mɔgɔ ka kan k'i cɛ janya ka bɔ a ma musow t'o lɔn mun kama u ma diina kalan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muso min wolola feere la ka mɔ feere la ka taa sunguya feere la fo ka taa funu furu feere kɔnɔ o bɛ mun de lɔn wari kɔ ni nasɔngɔ banna don min na a b'i lebu ni fɛrɛyabɔ ma sɔrɔ a b'i lebu ni kɛlɛ nana a tɛ kɛlɛ in minɛ cogoya dɔn ni cɛ dusukasila a tɛ cɛ dusu saalo cogoya dɔn ni cɛ dimina cɛ ka kan ka nisɔn cogoya min na a t'o lɔn mun kama ale tɛ foyi lɔn fo n'a kɛra wari le ni wari bɛ yen a bɛ kɛ cɛ sago ye ni wari banna ale fɔlɔ de bɛ kɛ mɔgɔ ye min bɛ cɛ lebu mun de bɛ na n'o ye o de ye diinɛ lɔnbaliya ye o la an ka kan ka muso kalan diinɛ la n'a fɔra ko ka muso kalan diinɛ la an bɛ digi min kan kosɛbɛ an sigiyɔrɔ in na o de ye ka muso kalan akida la akidatu isilamiya a sɔhiha ka muso kalan silamɛya dusukunna miiri la min ka sanu ala kira nana ni akida min ye ala kira ka baara daminɛ ni akida min ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka muso kalan la ilaha illallah kɔrɔ ye di muhammadu rasulullah kɔrɔ ye di mun kama n'i ka muso ye bi yɔli yɔli la ni gɛlɛya ka min sɔrɔ denko denko gɛlɛya ka min sɔrɔ sinamuso cɛ gɛlɛya ka min sɔrɔ sigiɲɔgɔnw ka cɛ gɛlɛya ka min sɔrɔ gɛlɛya ka min sɔrɔ bana min b'a la a ma fura sɔrɔ a la muso bɛ yɔli yɔli min kɛ ka don kolonfililaw kan ani turabucilaw ani jifilɛlaw ani balenkisɛtigiw an'o n'a ɲɔgɔnnaw jɔn de bɛ don ninnu kan ka caya o de musow ye mɛ ni muso k'a ka diinɛ faamuya ni muso kalanna akida la n baden silamɛw a bɛ na a ya lajarabili kɛ turu ye ka mɔ a yɛrɛ la ni muso kalanna diina la ni muso kalanna silamɛya dusukunna miiri sanuman na ala kira nana n'a ye cogoya min na sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illallah bɛ min ɲini silamɛ fɛ muhammadu rasulullah bɛ min ɲini silamɛ fɛ ni muso k'o lɔn a lɔncogo ɲuman na ni denko gɛlɛya nana a bɛ s'a minɛ cogoya la a b'a dɔn k'a fɔ denko gɛlɛya ma daminɛ ale la mɔgɔ bɛ yen minnu ma den sɔrɔ olu senko ji ka fisa n'ale ka jidagala ji ayisa radiyallahu anha ala kira furumuso ɲuman a ma den sɔrɔ nka a ka den sɔrɔbaliya ma a fili a yɛrɛ ma a ka den sɔrɔbaliya m'a to ka taa a yɛrɛ ci filankafow tigɛ ka taa a yɛrɛ ci sira juguw kan komi an ka musow b'a kɛla cogoya min na hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma mun de bɛ muso bila nin baara la o de ye silamɛya lɔnbaliya ani akida lɔnbaliya n'o ye dusukunna miiri ye an ka so ninnu kɔnɔ ni fɛn tununna o bɛ jɔnw de wele ko ka na fɛn tabaga ɲini baletigiw kolonkalanitigiw dugalentigiw an'o n'a ɲɔgɔnnaw an fɛ olu de bɛ ko dogoni lɔn olu weleli ka n'a ka son ɲini a b'i lase filankafoya ma dɛ ne ba n'i ya fɛn tununna i b'a to ala ma i b'a yira ala la ala le bɛ se k'i ka son yira i la ala le bɛ se ka i ka son la kɛnɛ kan ala le bɛ se k'i ka fɛn tununi sama ka na d'i ma nka n'e ko i tɛ sabari f'i bɛ t'a ɲɛɲini sira wɛrɛ la sira min b'a to i ni ala bɛ bila ɲɔgɔn na sira min bi sira min tali b'i bɔ silamɛya kɔnɔ k'i bila filankafoya wɛrɛ kɔnɔ ala dun ka kangari gbɛlɛ da filankafoya walanda kan innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar ala k'a yira kurana kɔnɔ masa min ka se kɔrɔtalen don ko ni maa min ka filan fara ale ala kan n'i sala k'o to i ka doni na k'ale ala ka arijinɛ doli k'i ma haramu ye i tɛ don arijinɛ kɔnɔ janama bada bada balimamuso i bɛ s'o kɔrɔ janama tile kelen bɛ di janko a tile fila janko a dɔgɔkun kelen a kalo kelen a bada bada balimamuso i tɛ s'a kɔrɔ dɛ janama ka gbiri i ma janama fanga ka bon i ma janama tasuma i tɛ s'a kɔrɔ o la kana baara kɛ baara min b'i lase janama kɔnɔ maa bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na o de ye musow kalanbaliya diina la musow kalanbaliya akida la n'o tɛ an bɛ fɛn saba de ɲini dɔrɔn n'o sɔrɔla muso la muso bɛ kɛ diina muso ye a ya akida ye saniya a ka bato ye saniya a jogo ye ɲa nin fɛn saba halas ni nin dafala muso la ala kira b'a fɔ olu ma ko dhatu din ko n'i k'o sɔrɔ i ya ɲɛnamaya dafala i ya kiyama ɲɛna i ya kaburu ɲɛna muso min ka akida ka sani abada gbɛlɛya foyi tɛ ale to a bɛ samara don ka taa don somaw kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah josɔnnaw minnu bɛ si ka ala neni minnu bɛ tile ka ala neni an musow olu ka gbɛlɛya nɔgɔya fura bɛ ta olu de fɛ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ele silamɛ yɛrɛ ka kan ka kuma ni mɔgɔ min ye yaasa a bɛ josɔn dabila tellement e filila i yɛrɛ ma e bɛ taa o fɛ ka t'i kunko fɔ a ɲɛna a bɛ ala neni fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fila d'i ma a bɛ ala neni ka sɔrɔ ka daga don la hawla wala quwwata illa billah a bɛ tila k'i ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'a m'i n'i sinamusow bila ɲɔgɔn na a b'i n'i sigiɲɔgɔnw bila ɲɔgɔn na walima a bɛ i n'i buramuso bila ɲɔgɔn na walima a b'i n'i burancɛ bila ɲɔgɔn na sabu olu dalankolon dan tɛ o n'i tagala ale fɛ yen cogo cogo kɔni wa a b'i da wɔgɔbɛ dɛ i buramuso bɛ yen wa walima i sinamuso bɛ yen wa walima i sigiɲɔgɔn in bɛ yen wa walima muso dɔ t'a ka du kɔnɔ a ka bon a ka jan a jɛlen don wa a kɛla cogo cogo muso dɔ kɔni b'a ka du kɛrɛfɛ min ka bon a ka jan a jɛlen don a bɛ t'o fɔ la o o ɲininka ɲininkali la f'a bɛ taa bɛn sema a bɛna f'i ɲɛ ko jɔ i ya samara dɔ ma deli ka tunu wa jɔn de bɛ yen k'a ya samara ma tunu fɔlɔ e ya musɔrɔ dɔ ma deli ka tunu jɔn de bɛ yen k'a ya musɔrɔ tɛ tunu e ya shɛni dɔ ma deli ka tunu jɔn de bɛ yen k'a ya shɛni dɔ ma tunu o b'i minɛ n'o de ye k'i ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'a m'i n'i buranmuso bila ɲɔgɔn na a b'i ni sinamuso bila ɲɔgɔn na ka mɔgɔw jurumu ta fu la ten inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o la ni muso tun ka akida faamuya bilahi kolonfili tan kolonfililaw tun bɛna u ka kolonfili dabila sabu ɛ eh, n'i y'a mɛn ko i sigilen bɛ mɔgɔw kunko filɛli la mɔgɔw le tagala i fɛ kɛ ni mɔgɔ ma taa i fɛ kalo kelen mɔgɔ si ma t'i fɛ yen san kelen mɔgɔ si ma t'i fɛ yen i tɛn'i ka kolonw fara ɲɔgɔn kan ka don bɔrɔ la ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye nka n baden silamɛw aa ala an ka ɲɛnamaya aa an ka silamɛya bɛ tagamana kunkolo kan hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma a duurunan ye juman ye n'o fana ye doniba ye ala ye min ɲun cɛw kun na lahara don ala bɛ cɛ bɛɛ ɲininka o la alghiratu alayha wa sawnuha

muso ka hakɛ dɔ cɛ kan o le ye keleya ye keleya cɛ ka kan ka keleya ni keleya banna cɛ la aa ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ n baden alisilamɛw cɛ ka kan ka keleya muso la mun kama cɛ ya keleya bɛ kɛ sababuya ye ka muso latanga cɛ ya keleya bɛ kɛ sababuya ye ka muso lakɔlɔsi ele furucɛ e ka muso min furu silamɛya k'a daga i ye i kelen ta don a dagala i ye a yɔrɔ bɛɛ b'i sago la nisaukum harsun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum ala ko kurana kɔnɔ muso min ka eh, masa min ka se kɔrɔtalen don ko a furumusow ye a ka foro le ye a ye don a ka foro la waati min ka d'aw ye tuma min ka d'aw ye cogoya min ka d'a ye nin ye kumaba ye dɛ o la i ka muso min furu i sago b'a la su ani tile i sago b'a la sɔgɔma i sago b'a la tile fɛ i sago b'a la wula fɛ i sago b'a la su fɛ dugutila fɛ i sago b'a la a ka d'i ye cogoya min na i sago b'a la ten ala de k'a daga i ye kabila le k'a d'i ma o la i ta don i kan ka keleya la ka keleya la cogoya di o kɔrɔ le cɛ wɛrɛ ɲɛ man kan ka d'a kɔfara kan cɛ wɛrɛ ɲɛ man kan ka d'a disikolow kan cɛ wɛrɛ ɲɛ man kan ka da a parɛni kan cɛ wɛrɛ ɲɛ man kan ka da a kun danko ɲuman kan cɛ wɛrɛ ɲɛ man kan ka da a senkalaw kan cɛ wɛrɛ ɲɛ man kan ka da bazan risi b'a kan na satɛn burudi kalanko ɲuman b'a kan na wakisi kalanko ɲuman b'a kan na cɛ wɛrɛ ɲɛ man kan ka d'a kan cɛw a ye keleya musow la cɛ o cɛ n'i ma keleya hɛrɛ t'i la i ma ala kira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ko ala bɛ keleya ala ka keleya ye jumɛn ye k'i kana fɛn wɛrɛ bato ka fara ale ala kan o tɛ ala ka keleya ye wa jurumu min ka go ala ye ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan o de ye filankafoya ye donc o de bɛ ala ka keleya yira ala ko ale tɛ sɔn fiyewu ye fɛn wɛrɛ bato ka fara ale ala kan n'i ka fɛn wɛrɛ bato ka fara ale ala kan i ka fɛn min bato k'ale ala b'i n'o to ɲɔgɔn na a ko ale ala kira bɛ keleya sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam sabu ale ala t'a fɛ maa si ale ale ala kira t'a fɛ maa si ye gɛr'a muso la ale ala bɛ keleya a ko maa min maa min tɛ keleya hɛrɛ t'o tigi la maa min tɛ keleya nafa t'o tigi la maa min tɛ keleya hɛrɛ tɛ o tigi kɔ cɛw n'an ma keleya an ka keleyabaliya kɛla sababuya ye ka musow jigin dingɛ kɔnɔ muso bɛ pari fɛn o fɛn na ka bɔ n'a ye an ka keleyabaliya don n'o tɛ n'an bɛ keleya cɛ ka kan ka keleya cɛ wɛrɛ man kan ka n muso ye cɛ wɛrɛ man kan ka dagamu ta n muso ka masiriw la cɛ wɛrɛ man kan ka dagamu ta ne muso ka cɛɲa la ne muso cɛ ka ɲi o ye ne kelen ta de ye ne muso ka parfum kasa duman ne kelen de b'o la ne kelen de b'o mɛn ne muso fari jɛlen don ne kelen de b'o ye ne muso ka tatouage ɲɛna ne kelen de b'o ye ne muso ka kale ɲɛna ne kelen de b'o ye ne muso ka siyɛnni a ka sumandi ne kelen de kan k'o filɛ ne kelen de kan k'o ye a kan ka kɛ ne kelen de ye abada a man kan ka kɛ cɛ wɛrɛ ye o la n badenw k'an ye keleya a tɛ bɛn cɛ ye ka fɔ i ye keleya bila muso ka keleya a tɛ bɛn cɛ ye ka fɔ i y'o kɛ senkɔrɔdonfɛn ye ka fɔ i mako t'a la muso bɛ bɔ bɔcogo min ka d'a ye muso bɛ don doncogo min ka d'a ye muso b'a yɛrɛ pari paricogo min ka d'a ye muso b'a yɛrɛ kasa diya kasadiyalan min ka d'a ye muso yɛrɛ tɛ yɛrɛ labɛn min kɛ e ɲɛfɛ so kɔnɔ a b'o o labɛn de kɛ walicɛw ɲɛfɛ walima cɛ tɛ keleya wa hata baganw bɛ keleya n'i ka sagajigi fila ye ɲɔgɔn na u bɛ kan ka ɲɔgɔn tu sagajigiw tɛ ɲɔgɔn sagajigiw tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ abada dumuni kama ayi sagajigiw olu bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ muso de kosɔn sagajigi dɔ bɛ taga lɔ sagajigi wɛrɛ ɲɛfɛ hmm? f'ale ka sagamuso sagaw bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na sagajigiw dɔ bɛ taa kɔfɛ dɔ bɛ taa kɔfɛ u bɛ na gosi ɲɔgɔn na k'u bɛ ɲɔgɔn ten pɛrɛn ka ɲɔgɔn kun ci u b'a kɛla muso de kosɔn sagamuso wulucɛ ni wulucɛ n'i y'a ye u bɛ kɛlɛ kɛla dɔrɔn kan'a ɲɛɲini u bɛ kɛlɛ kɛla wulumuso dɔ de kosɔn hali sɛ n'a ka sɛya donokɔrɔ fila n'i k'o ye ɲɔgɔn na o b'a kɛla eh, sɛmuso dɔ de kosɔn olu tɛ kɛlɛ kɛ dumuni kosɔn ayi sabu ni min kɔnna k'a ta o ta lo ni dono ka tumu ta walima ni dono ka dumuni dɔ ta a donoɲɔgɔn b'a to a bolo a b'a dɛndɛ le n'a ka dumuni bila dɔrɔn ale bɛ girin ka n'a ta o tɛ kɛlɛ kɛ o kama nka n'i k'o ye kɛlɛ la tuma o tuma donokɔrɔ fila bakɔrɔninw ta ka jugu n'a bɛɛ ye ni ɲɛnamaya fɛnw kɛlɛla hakili tɛ olu mun na ala ye hakili min di anw ma ka anw hakili dafa ka anw hakili sabati k'an kɛ adamaden ye ka anw bonya ka tɛmɛ danfɛn tɔ caman kan n'anw ma keleya c'est que boganw ka fisa n'an ye n'an ka b'a fɔ bamanankan na maa min maa min tɛ keleya bogan ka fisa n'i ye hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma o kama ɲɛnamaya fɛn min bɛ yen n'a tɛ keleya n'o ɲɛnamaya fɛn fana jogo ka jugu ka tɛmɛ ɲɛnamaya fɛn bɛɛ kan o de ye lɛ ye lɛ tɛ keleya o kama maa minnu bɛ lɛsogo domo olu tɛ keleya u tɛ keleya o lɛ de fana ni danfɛn bɛɛ la juguma ye ɲɛnamaya fɛn bɛɛ bogan bɛɛ ɲɛnamaya fɛn bɛɛ ka juguma o de ye lɛ ye o kama ala ye keleya sama ka bɔ a la o kama sayidina ali karamallahu wajaha a k'a yira a ka kuma kɔnɔna la innahu la khayra fi man la yughar a ko hɛrɛ tɛ mɔgɔ la cɛ la cɛ min n'a tɛ keleya cɛ o cɛ n'a tɛ keleya ko hɛrɛ t'i la i tɛ hɛrɛ mɔgɔ ye mɔgɔ man kan ka fara i kan foyi la mɔgɔ man kan ka jɛɲɔgɔnya kɛ n'i ye mɔgɔ yɛrɛ man kan ka teriya kɛ n'i ye mɔgɔ man kan ka sigiɲɔgɔnya kɛ n'i ye mɔgɔ yɛrɛ man kan ka denmuso d'i ma n'i k'a lɔn cɛ o cɛ tɛ keleya i kan'i denmuso d'a ma ala ka hakili ɲuman d'an ma parce que keleya in de bɛ kɛ sababuya ye keleya in de bɛ kɛ sababuya ye ka muso lakɔlɔsi ka muso latanga keleya kɔdan o le ye hijabu ye o kama n'i ka hijabu di muso ma o le ye keleya kɔdan ye i bɔtɔ filɛ nin ye cɛ ɲa kana da i kan cɛ kan'i kasa duman sɔrɔ cɛ kana dagamu n'i yeli ye o kama ala ye hijabu jagoya muso kan hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma ma don an b'an janto nin yɔrɔ la nin ye walada dɔw de ye walada min ni lahara don cɛ bɛɛ bɛ ɲininka muso kunko la o fan fɛ o la n badenw komi an y'a fɔ cogoya min na silamɛya ye fɛn min ɲini cɛ fɛ k'a y'a kɛ muso ye a ka ca an bɛ taga n'a ye dɔɔnin dɔɔnin fo ka taga se a dan na insha rabbul izza ola n bɛ ala subhanahu wa taala dari ala ka hakili ɲuman d'an ma hɛrɛ caman bɛ ala bolo ala k'a d'an ma an ka limaniya ala k'a sabati an bɛ min kɛ ka an ka hakɛw laban bi ka bɛn bi ta ma o de ye a wɔɔrɔnan idkhalu surur ala zawja bari o tɛ dɔwɛrɛ ye ka nisɔndiya ladon i ka denbaya kan o fana ye hakɛ dɔ ye cɛ kan muso ye ka muso lanisɔndiya n'a ma kɛ ni fini ye n'a ma kɛ ni dumuni ye parce que nisɔndiya ko wɛrɛw bɛ yen min tɛ fini ye min tɛ dumuni ye cɛ dɔw hakili la n'i ka muso ladumuni ka muso fɛrɛya bɔ n'a banana i b'a furakɛ ka siyɔrɔ ɲini k'a d'a ma ko a banna ko foyi tɛ yen hee fɛn wɛrɛ bɛ o kɔfɛ tuma dɔ la min yɛrɛ ka bon dumuni ye a ka bon ni fɛrɛya bɔ ye a ka bon ka tɛmɛ a furakɛli kan a ka bon ka tɛmɛ i ye so dilan ye parce que eh, n'i bɛ muso ladumuni i b'a furakɛ i b'a fɛɛrɛya bɔ i ka so ɲini k'a d'a ma nka i tɛ baro kɛ n'a ye i tɛ yɛlɛ n'a ye i t'a latulon i tɛ kado d'a ma i tɛ baro kɛ n'a ye i tɛ sigi n'a ye k'a miiraw ɲini i tɛ baara kɛ n'a miiriya ye i t'a danbe kɔlɔsi i t'a ka musoya kɔlɔsi i t'a ka bonya kɔlɔsi i ka sira foyi t'a fɛ min ka di e ye o de bɛ kɛ min man di ale ye i ka sira foyi t'a fɛ min bɛnn'i ma o de bɛ kɛ so kɔnɔ n'a sera o sira kan balimacɛ hali bi i ma tila dɛ mhm. silamɛya bɛ min ɲini an fɛ idkhalu surur ala zawja ka muso lanisɔndiya sanga ni wagati bɛɛ o nisɔndiya bɛ se ka kɛ n'i nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la n'i dola dɔrɔn i bɛ bisi d'a ma o bɛ muso lanisɔndiya o dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ i bɛ tulon kɛ n'a ye k'a kun ta k'a bila i sen kan ka bolola tulon misɛnninw kɛ n'a ye o dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kira sallallahu alayhi wa sallam a tun bɛ nisɔndiya ladon an baw kan n'ala sɔnna an bɛn'o kɛ an bɛn'o kɛ walada ye a dan ma ala kira sallallahu alayhi wa sallam a tun bɛ a furumusow minɛ cogo di n'o y'an baw ye o fana ye waladaba ye walada min ni kuma ka kan ka kɛ o kan o la cɛ ye nisɔndiya ladon a furumuso kan o ye ɲinifɛn dɔ ye ala bolo ala ye min ɲini cɛw fɛ k'u kɛ muso ye ala ko kuranɛ kɔnɔ masa min ka se kɔrɔtalen don wa ashiruhunna bil ma'ruf k'a ye musow naani bamanankan na k'a ye musow dodo k'a ye musow minɛ ka ɲa n'a fɔla ko wa ashiruhunna bil ma'ruf wa min al ishrati bil ma'ruf ikramuha n'a fɔla k'a ye muso minɛ ka ɲa o kɔrɔ le i ye muso bonya ka muso danbe kɔlɔsi ka lɔn ko muso ye adamaden de ye jɔn tɛ baaraden tɛ a ma bɔ sanfɛ ka cun adamaden don fɛn min ka d'i ye a ka d'a ye fɛn min man d'i ye o man d'a ye fɛn min b'a tɔɔrɔ o b'i tɔɔrɔ i tana ye fɛn min ye a fana tana ye o de ye hɛrɛ ka d'i ye cogoya min na hɛrɛ ka d'a ye ten dusukasi b'i tɔɔrɔ cogoya min na dusukasi fana b'a tɔɔrɔ ten n'i nana sɔrɔ a dusu kasilen don adamaden don mun de k'a dusu kasi i ka kan k'o yɔrɔ ɲini fo ka taa ka tulon kɛ n'a ye fo a bɛ taa nisɔndiya i bɛ baarakɛyɔrɔ i bɛ to k'a wele sɔn so kɔnɔ a bɛ cogoya di mun kibaruyaw de bɛ yen je t'aime tu me manques nin bɛɛ ye nisɔndiya kow de ye min ka kan ka bɔ cɛ yɔrɔ ka na se muso ma nka cɛw bɛ yen san bɛ yɛlɛma ka taa ban je t'aime kuma tɛ bɔ a da k'a fɔ muso ɲɛna je t'aime wa ale fɛ n'i k'o fɔ i kɛra muso jɔn ye k'a fɔ muso ma n b'i fɛ eh? walima k'a fɔ muso ma tu me manques ne kɔni bɛ yɔrɔ min na fɛn bɛɛ n ka fɛn bɛɛ sɔrɔ fo n'a kɛla i kelen n b'a fɛ k'i ye sisan i nege bɛ n na sisan i nege donna n na sisan nin kuma minnu filɛ nin ye n baden alisilamɛw a bɛ muso ɲɛnajɛ a bɛ muso ɲina ko caman kɔ hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma o la muso bonya i ma ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ma akramahunna illa alkarim wa ma ahanahunna illa al-la'in ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko n'i ka cɛ fɛn fɛn a bɛ muso bonya sika t'a ka maabaya la ko maaba de bɛ muso bonya muso bonya dun o fana y'a damana walada de ye n'a fɔra ko ka muso bonya o bɛ mun de ɲini cɛ fɛ o y'a damana walada de ye an bɛna kuma min kan aa musow dɔgɔyalen don an ka furu kɔnɔ musow jasilen don anw ka furu kɔnɔ cɛ bɛ cɛ la n'a k'a da fa muso la aa ala a da faralen don o ye farako dan ye a bɛ muso neni fo tagafe kɔrɔ a bɛ muso neni fo a kɔ la a bɛ muso fa neni a bɛ muso ba neni a bɛ muso buruju bɛɛ neni aa cɛ i ma kɛ hɔrɔn ye dɛ walahi i ma kɛ hɔrɔn ye mɔgɔ minnu ka muso d'i ma ka adamaden kuturu ta k'a d'i ma a yɛrɛ bɛ d'i ma don min na o ka minɛn caman de sogolon a kun e hakili la k'a fɔ muso bɛ na ni minɛn min ye furuso kɔnɔ a bɛ na ni tasa minnu ye a bɛ na ni wusunan minnu ye a bɛ na ni masiri minnu ye a bɛ na ni fani minnu ye e hakili la k'a fɔ ele ka waga naani bɛ se ka nin bɛɛ san wa walima ele ka minɛnkolo sɔngɔ waga tan bɛ se ka nin bɛɛ san wa ayi wariba de kɛla k'a bila sa nin bɛɛ kɛla e ka bonya de kosɔn i buramuso ka sɛgɛ joli de kɛ ka i muso labɛn i burancɛ ka sɛgɛ joli de kɛ k'i muso labɛn n'a ye a furulon na i ka depansi min kɛ a y'a mɔgɔ fana k'o depansi de kɛ bali a y'a mɔgɔ yɛrɛ ka depansi min kɛ e m'a tilan ta tilan kɛ n'o dila e ma e ma mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ k'o dɔgɔya fo n'a kɛla i buramu ye e ma mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ k'o nɛni fo n'a kɛla i buranw ye aa n balimacɛ i kɛla maani ye koyi aa o man di ala ye fitiriwaleya man di ala ye ala ka hakili ɲuman d'an ma o la n baden alisilamɛw n'a fɔla ko ka muso minɛ ka ɲa an sera ka kelen min fɔ a la fɔlɔ o de ye ikramuha ka muso bonya parce que ala kira ko sallallahu alaihi wasallam o de ye ni ka cɛw fɛn fɛn a bɛ muso bonya c'est que maaba don a ko mɔgɔ min ni hɛrɛ yɔrɔ ka jan mɔgɔ min n'a ni labanko juguya ka surun o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ muso dɔgɔya muso muso tɛ fɛn dennin ye ala ka muso bonya cɛ o cɛ n'i k'a bonya i bɛ bonya sɔrɔ o kɔnɔ n'i y'a dɔgɔya fana i bɛ kɛ dangatɔ ye ala kira ko cɛ o cɛ bɛ muso dɔgɔya i ni danga ka surun kojugu ala ka hakili ɲuman d'an ma o la ka muso bonya o kɔrɔ de ye k'a hakililaw bonya k'a ya kumakanw bonya k'a ya miiriyaw bonya k'a ya adamadenya fana bonya nin bɛɛ ye waladaw de min ka kan ka walawala muso miiriya k'a bonya kelen muso ka hakililaw k'a bonya fila muso danbe k'a bonya saba muso ka adamadenya k'a bonya naani nka nin naani bɛɛ bɛna walawala waati nataw la insha allah o la n baden an sela yɔrɔ min na an sela an ka waati laban na min fɔla ala k'a baara nɔgɔya an ma o la an bɛna an ka kuma surunya insha allah n'ala ye waati wɛrɛw d'an ma an bɛna an ka walada tɔ tiimɛ hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma limaniya min b'an na ala ka dɔ fara a kan hɛrɛ caman bɛ ala bolo ala k'a don an ka furuso la an n'an furumuso ala k'an kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ala ka